ndị be anyị ọkpa ọkpa na ọnwa ọmụnụ onye na nzere mma nụ n'izu nkeni ee ka anyị sikwu na izu ganụ na ife anyị ka ekwuzi bụ mkpụrụ okwu na nkọwa n'ọnụ igbo mkpụrụ okwu na nkọwa n'ọnụ igbo onye na ụnụ nakwere ha nke anyị kwu na izu ganụ ka anyị si akpọ okwu ka anyị si akpọ akwa akwa akwa ife ndị anyị si dị ka anyị si wee ịwa akara egosisị ka esi akpọ okwu ndị afụ n'izuzi ni taanị bụ mkpụrụ okwu na nkọwa ka anyị jekwazi ekwu na ọnụ igbo nke taa ee ka anyị jezie bọọdụ anyị ka anyị fụ ka ee dịka ka anyị si kwu nkeni bụ bọọdụ anyị ife anyị debe bụ mkpụrụ okwu na nkọwa na ọnụ igbo ya bụ ife anyị ka eme na nke taanị ka anyị wee agakwa n'ihu n'ime ọmụmụ igbo anyị taanị anyị nwe ebeni daalụ daalụ kị ka ọ mịnị ka ife ọ gosi ekene ka ọ bụ ekene wa sị daalụ na ife ị lụpụ ekene ka ọ bụ wa sịkwa anyị nnụa ya bụ ị si ebe ị si ebe baha ị si ebe baha wa sị ya nnụa dịka na ị na-abaha ụnọ kwudo ndị mmadụ wee wa sị nnụa nnụa ya bụ na ị si ebe baha ka ọ bụ asị ndo asị ndo bụ ndo bụ i me i me onye ọzọ ife ọ bụ na i me onye ọzọ ife nwezi i me onye ọzọ arịka na ị ga-asị sorry sị ya ndo ndo mhm. ya ke ka ka i me ka ka i me bụ ajụjụ how are you n'oyibo ajụjụ ka ọ bụ bụ ka ka i me then ụnọ ụnọ bụ ebe obibi ụnọ bụ ebe obibi anyị agakwa n'ihu n'ime ndị ọzọ ọfịa ọfịa bụ ebe afịfịa si eso ebe afịfịa si eso ka anyị akpọ ọfịa nke ọzọ bụ osisi osisi ife wa ji eme nkụ ife eji eme nkụ ya ka akpọ osisi nke ọzọ bụ aja aja nke anyị azọkwasị ụkwụ na anị nke azọkwasị ụkwụ na anị ya bụ aja nke ọzọ bụ mmadụ onye dị ka onye dị ka ayụ onye dị ka ayụ onye dị ka ayụ ya bụ mmadụ human being nke ọzọ bụ di nwoke nwe nwunye ya ka akpọ di then okwute bụ aja si oke nne bịa si ike akpọ okwute nke ọzọ bụ nwunye nwunye bụ okpoho nwe di ya bụ nwunye nke ọzọ bụ nwa di na nwunye mụ nwa di na nwunye amụ nwa ya bụ nke ọzọ bụ nna di mmadụ di mmadụ mụ nwa ya bụ nna nke ọzọ bụ nna m okenye mụ m nị ya bụ nna m nke ọzọ bụ nne nwunye mmadụ mụ nwa ya bụ nne nke ọzọ nne m bụ okpoho mụ m nị onye mụkwasịrị n'afọ ya ka akpọ nne m nke ọzọ bụ nke ọzọ bụ agbọọ agbọọ ya bụ okpoho enwene di ya bụ agbọọ nke ọzọ bụ nwata obele nwa nke ọzọ bụ akwụkwọ ife anyị ji ife anyị ede ife n'ime ife anyị ede ife n'enu ọka anyị edekwasị ife n'ime ya bụ akwụkwọ nke ọzọ bụ ụnọ akwụkwọ be wa si amụ ife ọmụmụ ya bụ ụnọ akwụkwọ nke ọzọ bụ afịa be wa si ego na elekwa ife ya bụ afịa ugbo be anyị nọ akwụ ife oriri be anyị na-akwụ ife oriri ya bụ ugbo ezi be abụna ime ụnọ ya bụ ezi nke ọzọ bụ ụbọsị chi jie o fue ofu mbọsị agarị chi jie o fue ofu mbọsị agarị nke ọzọ bụ akụ nke a bụ akụ mkpụrụ osisi nkwụ akụ mkpụrụ osisi nkwụ mmanya ya bụ akụ nke ọzọ bụ nke ọzọ bụ akamụ ife oriri wa ji ọka eme nke ọzọ bụ akara akara nke a bụ akpaka wa agwe bịa ye na ofigbo ya bụ akara nke ọzọ bụ onugbu mkpa akwụkwọ nke enu inu wa eri mkpa akwụkwọ enu inu wa eri ya ka akpọ onugbu nke ọzọ bụ biko biko bụ arịrịọ biko bụ arịrịọ nke ọ bụ chelu ya bụ kwụsị ofu ebe eze nke ọzọ bụ okay eze ugwuli ọnụ anyị eji ata ife ya bụ eze ugwuli ọnụ anyị eji ata ife ya ka ya akpọ eze nke ọzọ bụ eze ya bụ onye isi obodo eze eze eze bụ onye isi obodo nke ọzọ bụ diọkpa onye isi ụmụnna ya bụ diọkpa then ụzọ ebe ọgịga ije ebe ọzọ ya bụ ụzọ okay nke ọzọ bụ nke ọzọ bụ nnụnụ ya bụ anụ na-efe na enu anụ na-efe n'enu ka anyị akpọ nnụnụ nke ọzọ bụ ewu anụ ụnọ mụ mkpi mkpi isi ya ka ya bụ ewu nke ọzọ bụ atụrụ anụ ụnọ mụ ebulu ya bụ atụrụ chukwu onye kere ụwa kedu bụ ajụjụ how are you ya bụ kedu okorobịa nwoke nwoke nwee ume ya bụ okorobịa nke ọzọ bụ mba ya bụ okwene nke ọzọ bụ egwu imehu ma ahụ nye ịkwụ ife ya bụ egwu imehu ma ahụ nye ịkwụ ife ya bụ egwu nke ọzọ bụ ọzụ nke ọzọ bụ ozu nke ọzọ bụ ozu onye ekwuzi na ume o mee ozu onye ekwuzi ume o mee ozu ya bụ na onye afụ anwụọla onye nwụrụ ya bụ ozu nke ọzọ bụ ogige asị ebe wa gbahume okirikiri ebe wa gbahume okirikiri ya bụ ogige nke ọzọ bụ oyibo oyibo bụ onye ọcha nke ọzọ bụ ofigbo ofigbo bụ mmanụ mmiri akwụ mmanụ mmiri akwụ ya bụ ofigbo nke ọzọ bụ ụmụnna ụmụ ndị ọzọ nnadi mụ ya bụ ụmụnna nke ọzọ bụ ube ube bụ mkpụrụ osisi anyị na-akpọ n'ọkụ wee racha mkpụrụ osisi anyị akpọ n'ọkụ wee racha ya bụ ube nke ọzọ bụ ube osisi wa henụa wee kwedo ọnya osisi wa henụa wee kwedo ọnya ya bụ ube de nke ọ bụ mkpụrụ ife kodo na osisi nke wa alacha ya bụ mkpụrụ ife kodo na osisi wa alacha ya bụ mkpụrụ mkpụrụ osisi nke ọzọ bụ okwu ife ndị mmadụ nụ site na ọnụ ya bụ okwu ife ndị mmadụ nụ site n'ọnụ ya bụ okwu nke ọzọ bụ nkọwa nkwụzi okwu ka ikwuzi okwu ka o wo anya ikwuzi okwu ka o wo anya ya bụ nkọwa beni ka anyị ka akwụsị na nke taanị ka anyị gwazikwa ụmụ anyị ka anyị mereme uh, eh, this is the english translation we started today with uh, vocabulary

translation from Igbo to English. Some of these ones may feature again, but now we are mentioning Igbo words with their meaning, equivalent meaning in Igbo. So we say Ogige. Ogige is compound. Ogige is compound. That is fence. You know? Nkowa is a uh, nkuzi. Ikuzi okwu na ka o wee anya. Nkowa, that is explanation.

ee bitereni anyị aka n'ebe wa tinye ododo ka anyị wee ma na ụnụ kwadoro ife anyị eme ụnụ gesikwa ntị nkeni ụnụ ezikwaa nye ndị mmadụ ndị ụnụ ma ndị ma na ndị ụnụ ma na be ọ banye uru ka ifeni wee gaa na ihu ka ọtụtụ mmadụ wee rihe uru si na ifeni wee bịa daalụ nụ chine nke onye ọbụla dịla n'afa jizọs amen